muno mdera la chifi zingalume muno mboma la chadiza ku eastern province mp wakuno ku chadiza ni jonathan daka amene alunamiza bodza mtsogoleri wa upnd a president Hakainde Hichilema kuti ku Chadiza wapereka chitukuko lomba akameramani bwerani Ah, apa apa mwapaona paka bridge aka iyi bridge iyi yamkanga daka amene ali mp wa kuno kuchadiza kuti akonze a Jonathan Daka apa bwerani akameramani uku bwerani bwerani uku. apa apa kutanthauza kuti chitukuko chenicheni a Daka chawakanga kuti apereke kuchadiza onani kuphwanyika onani kopani bwino onani bwerani mukuona president kuti ambiri wanthu adzamwalira kamba ka a Daka onani a MP koma alipo alukanga ukonza aka kaka bridge aka ukanga mwakaona nuutenga mtengo lomba nuubwero ikapo lomba wanthu adzamwalira so kuchadiza ukamba kuti mu 2026 sadzavotera phungu wa nyumba ya malamulo amene alipo sadzavotera boma la upnd kuno kuchadiza akukambiratu kuti ayi onani bridge wanthu ambiri adzaferapo apa kufa now nukatenga mtengo mp amene ali jonathan daka nukayika apa ndiye chitukuko cha upnd ichi ndiye chitukuko cha a Daka ichi so kuchadiza kuli wanthu amene ali okwiya nazo zomwe achita mp awo nuphwanyika bridge kuphwanyika so uyu msewu upita ku- ku Tafelansoni iyi bridge ni kavumo muwafunse mwa president mumfunse daka kuti a Daka kodi uja kavumo kaja kakaja kamtsinje kakavumo ukadziwa akuuzeni kuti eh

Onani, onani, onani mmene palili apa. Bwerani kuno akameramani, bwerani kuno akamera. Muluona? Ukanga usevenza MP angotenga ndalama zaulere kulusaka ali mimba nee te parliament akukunamizani president Hakainde kuti no ine ngwira ntchito sagwira ntchito MP MP kuchadiza samudziwa MP kuchadiza samfuna so 2026 takamba kale kuchadiza kuli new mp kuchadiza kudzakhala new council chairperson kuchadiza kudzakhala manyuu councillors chitukuko sikulusaka kumidzaliko wanthu kumidzi kuli wanthu wanzeru ka so ife tinali pano ukuzana president akende kuti mp alipo mchimanga chokazinga alibe chitukuko samfuna wanthu Hii huyu mseu upita kutafira nsoni uko koma ah, nanga sakhala mzambiri ya wanthu ise kopana aone wanthu kopana basi muno mdera la chifi zingalume muno mboma la chadiza ku eastern province mp wakuno ku chadiza ni jonathan daka amene alunamiza bodza mtsogoleri wa upnd a president Hakainde Hichilema kuti kuchadiza wapereka chitukuko lomba akameramani bwerani Ah, apa apa mwapaona paka bridge aka iyi bridge iyi yamkanga daka amene ali mp wakuno kuchadiza kuti akonze a Jonathan Daka apa Bwerani akameramani uku, bwerani bwerani uku. apa apa. Kutanthauza kuti chitukuko chenicheni adaka chawakanga kuti apereke kuchadiza. Onani uphwanyika, onani kopani bwino, onani bwerani uku aone president kuti ambiri anthu adzamwalira kamba ka adaka. Onani mp koma alipo alukanga ukonza aka kakabridge aka ukanga mwakaona nutenga mtengo lomba nubweroyikapo lomba vanthu adzamwalira so kuchadiza ukamba kuti mu 2026 sadzavotera phungu wa nyumba ya malamulo amene alipo sadzavotera boma la upnd kuno kuchadiza awukambiratu kuti ayi onani bridge vanthu ambiri adzaferapo apa kufa nawo nukatenga mtengo mp amene ali jonathan daka nukayika apa ndiye chitukuko cha upnd ichi ndiye chitukuko cha daka ichi so kuchadiza kuli vanthu amene ali okwiya nazo waluchita mp awo nuphwanyika bridge uphwanyika so uyu msewu upita kutafelansoni

Mwaonanso apa iyi bridge yophwanyika yapo apo alukanga mp amene alunamiza bodza wa president akainde kuti no ine kuchadiza

ukuuzani a president akainde bwerani akameramani muluona Mu- mu- onani onani onani mmene palili apa bwerani kuno akameramani bwerani kuno akameramani muluona ukanga usebenza mp angotenga ndalama za ulere ku lusaka ali mimba nete mpalamenti akukunamizani a president akainde kuti no ine ngwira ntchito sagwira ntchito mp mp kuchadiza samudziwa mp kuchadiza samfuna so 2026 takamba kale kuchadiza kuli new mp kuchadiza kudzakhala new council chairperson kuchadiza kudzakhala ma new councillors chitukuko si kulusaka kumidzi aliko wanthu kumidzi kuli wanthu wanzeru ka so ife tinali pano ukuuzani a president akainde kuti mp alipo nchimanga chokazinga alibe chitukuko samfuna wanthu I- uyu msewu upita kutafelansoni uko koma ah, nanga sakhala mzambia wanthu ise kopani aone wanthu kopani basi